Ịbịakwa na ebe teghete ahụ, o nwere anyị si nwekwa nkewa na-abụ ezi na ibite. O nwere ebe na atọ we- mewere ibite, nwee ebe isii mewere ezi. Ndị ahụ mewere ibite bụ eh, Agba, Ụla na Eziagụlụ. Ndị ọzọ isii ndị ọzọ niile m kpọburu n'aha agba wee wụrụ eh, ezi And ịbịa n'ele Chineke si eme ihe nke ọ dịkwa ka ezi na ibite ahụ ọha ha anya na ọnụ ọgụ eziokwu na ndị a dị ebe na isii ndị a dị ebe na atọ mana dị- n'ọnụ ọgụ ebe- ọ dịka ebe ka Chukwu o ji nọ nwayọ kewaa ya sị ndị a wụ ezi ndị a wụ ibite ị bịakwa na mmekọ mmekọ maka mmekọ na na na na

mana nkewa na ise ahụ wụ ihe dị ka mgbe ndị ọcha bịara ha ha ha eh, eh, siri na jiri ya rụọ ọrụ Eh, eh, eh, Ụla bịara kwụrụ iche Agba na Eziagụlụ kwụrụ eh, Ụmụchiana na Abọgwume kwụrụ eh, Ụmụchi na Ihuọkpala kwụrụ Okpo na Nkono kwụrụ Eh, ọ dị ise o nwe ebe eji achọba esi ibe ihe dị ka ndị ibu ọjị kịta onye Okpo ji bute ha ọjị onye nagharị anya onye o je na-enye onye Nkono Hmm? ee ọ bụrụkwara onye Agba butere ọjị o nye onye eh, eh, eh, eh, Eziagụlụ dịrị gabazi ya na-enyere anyị aka n'ụdị nke ya. ya ọ bụrụ na ị nee Ekwulọbịa anya n'ụdị ebe teghete ị nee ya anya na o nwere nkewa na ise dị na ya ndị ọcha ji rụọ ọrụ ma ị nee ya anya na o nwere ezi odone ha anaghị ka o ji ahụ ibe dị ka mụ na onwe m abịagoro tie egwu ebe teghete nne gị ibe na mee ihe ebe ọ ehiri m ise mee ihe ise ehiri m ite naanị kachacha mgbe ọbụla nna afọ a ka o wee bụrụ na nna aza aha m ọ dị ka nke a nọ n'ụlọ kịta ise ka o ji ahụ ma ọ ebe ọ ịghọtara Em, elenụ ka Ekwulọbịa siri do esizụkwawara maka Ekwulọbịa anyị nweziri om- eh, anyị nwere anyị nwere eh, omenala dị iche iche magburu onwe ya agbamegwu anyị dị egwu Ekwulọbịa Ekwulọbịa onwe ha obe Ekwulọbịa nwere akpa ịgbara ọtọ anyị na-agbata egwu ọfụma ịnwe aka Ekwulọbịa fụtara egwu egwu onweghị onye na-akọ ọkọ ma obe maka ọdịiche i buru egwu Ekwulọbịa jee akwamozu ma ọ jee ihe ọbụla dị iche iche na akụkụ Igbo niile ma ọ bụ Naịjirịa niile onweghị onye na-akọ ọkọ ma ha na-akpọ egwu ejiri ya mara anyị anyị nwere ekweta mmasị na onyinye pụrụ iche na agbamegwu ma ịkụ ya akụ ma ịfụ ọja dị na ya ma eh, eh, eh, ihe ndị ọzọ ma ọ bụ nke a na-agụ anyị

anyị nwekwara omenala mmọnwụ hmm, mmọnwụ n'onwe ya anyị nwere achịkwu naanị n'Ekwulọbịa ka a na-akpọ achịkwu achịkwu ihe eji mara kacha bụ ọmarịcha egwu ha na-agba na ụmụ ọrụ dị iche iche ha na-arụ n'obodo Ka omenala anyị amaka mana nke kachasị nke bụ na anyị na-anabata ndị ọbịa anyị na-anabata ndị mmụọ anyị na-ahụ nwere ịhụnanya anyị na-egosiwaga onye ọbụla siri Ekwulọbịa anyị nwere ịhụnanya